ale de bɛ bɛɛ furakɛ yan aa fakiri a yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ a bɛ maaw fo ee k'a ye na a ye na denmisɛnninw nin ye duruga ka fɛti ye ko fakiri baba e yɛrɛ ye silamɛba de ye nka bi ye duruga ka fɛti ye mun n'e bɛna i nin don a la denmisɛnninw de don n'u ka nisɔndiya ye bi ne yɛrɛ b'u dɛmɛ a la hali n'an tɛ diinɛ kelen la
a ko mun bɛ
a ko ko surɔ ko ne den bɛ ka siran a ma ɲɛgɛnɛ kɛ a sirannen don ɛ k'aw bɛ denmisɛnninw bila ka taa si a cɛw fɛ a tɛ siran mun na i m'a fɔ k'a ma ɲɛgɛnɛ kɛ kabini dugu jɛra nana ye

A ye n bla. Ɛ k'i dɛ, k'i kan tɛ mɛn. Ɛ k'a y'i ban a na, a ba y'i ban a na, n donna a la, a b'a yɛrɛ faga o, n'a ma furu ne ma, a b'a yɛrɛ faga. Aa ko fɛli fa de b'e la, e bi nɔgɔya sisan. A ye don n'a ye so kɔnɔ, bɔ muso in fari la, bɔ.

a ko ee eh, a ni muso in magara ɲɔgɔn na yɔrɔ min a ko i jɔ a ko fɛn min b'e kɔ ka jugu cɛ in ta ye a m'a fɔ ko cɛ in ye fatɔ ye wa jinɛ jugu b'e kɔ subaga b'e kɔ ɛ k'i b'a fɛ ka ne fana namara wa k'a tɛ ne sɔrɔ koyi ko ne k'i nɛgɛn i ka du kɔnɔ mɔgɔw ɲininka ayi ko foyi tɛ ko foyi t'a la ayi k'i jɔ ko ninnu filɛ nin tɛ se ka ne nɛgɛn koyi fakiri dabali banna a ko ko jugu bɛ muso in kɔ

eh, ko ne ma se ka ɲɛnafin kun dɛ ko n nana yɛrɛ ko n nana dugu in na i kama ko su kolen in na i nana ko i bɛ dugu donda la ko n bɛ na sa ko i bɛ ko k'a ma se ka ɲɛnafin kun k'a nana k'a bɛ dugu donda la ko palɛkɔrɔba k'e bɛ taa min ɛ ko n bɛ na sa ko n tɛ mɛn

ɛ ne filɛ so in kɔnɔ yan ɛ n mɛnna k'i makɔnɔ yan sa
an bɛ se ka min da o kan A b'a dɔn k'a fɔ an balima caman bɛ yen aw bɛ tunga fɛ dɔw yɛrɛ bɛ hali faso la yan bi u degunnen don tɔɔrɔlen don u ma n'u se n'u fɛn fɛn na a degun caman o de bɛ kɛ tɔɔrɔ ye ka sababuya kɛ n'i y'i don dugukolo la papiye ko bɛ taa y'a la dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'u san sanni kɔ ka mɛn degun bɛ y'a la mɛ an ka wulikajɔ kɔnɔna na an nana ye k'a fɔ o si de tɛ an ta la n'i b'i fɛn san a san yɔrɔ la fɛn min ni o ye a san yɔrɔ ye o de kama entreprise Pedi ne ko ko nin fɛn in a tɛ se ka dan anw dɔrɔn ma O de an se a yɛrɛ bɔra ka PDG ka kuma mɛn a y'olu sɔrɔ ka bɔ an ka PDG donc ni mɔgɔ min mago bɛ aw ka nɛgɛjuru siraw la ka taa Malitel la ka taa Orange la i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o la n bɛ se ka dɔ fɔ a ye n'i mago b'an ka nɛgɛjuru sira la Malitel o ye soixante-six soixante-douze dix-sept zéro cinq kosɛbɛ Orange o ye sonsan sonsansen sonsansɛ sen bi yɛrɛ nɛgɛ duuru sara o ye fɛn fɛnkati di fɛnkati n'i ye wulili ka nin fɛn fana waati waati i b'an lasɔrɔ basi foyi ta o nɛgɛ nɛgɛ sira ye mɛ ni maa min mago bɛ aw yɛrɛ jaba la ka fɔ a sigilen bɛ yɔrɔ min na Donc n'a y'o dɔn a bɛ aw sɔrɔ cogo di anw jabala an bɛ Bamakɔ commune un na commune un Bulukasunbugu sugu la n'i ye ɲininkali kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'i mago bɛ Bulukasunbugu PMI la sugu kɛrɛfɛ n'i sera immeuble ba min bɛ yen anw ɲɛsin bɛ PMI yɛrɛ ma a ka ca la n'i b'a fɛ ka entreprise Pedi n'i b'a fɛ k'a ye i bɛna mɔgɔ sɔrɔ sugu la n'i sera PMI ka kurusi dɛrɛti o bɛ yɔrɔ min na o ɲɛsin bɛ immeuble min ma a ka ca la i bɛ nin baarayɔrɔ bɛla i bɛ a sɔrɔ yen Nin ɲininkali de tun b'an bolo k'an degun PDG la, an bɛ se k'a fɔ a ye ko an nisɔndiyara, ko Ala ka ɲɛtaa ni bonya ni karama Ala k'a di entreprise in ma n'o ye entreprise Pedi Haa a yɛlɛla Rahul ko Rahul tɛ yen de Rahul Rahul e bɛ min

ɛ ne filɛ so in kɔnɔ yan ɛ n mɛnna k'i makɔnɔ yan sa Arundhati a farisi cɛla a ko Arundhati